ee eh, ama m ama biko ee eh, pastọ ewela iwe pastọ ike nye nkwa ebịa o biko ee eh, ego ahụ m nyere ego ahụ m nyere na 31st crossover night ị sị anyị niile tụcha na aja nọ na anyị sowchaa seed na

biko biko biko biko ị nọ Shoprite eri ego ụmụ m nọ here agụrụ agụgbuola everybody gị na-agwa anyị na mba biko gwa Chineke na enye gị ya ka ị nyeghachi m biko biko biko biko mba achọzikwe m achọzikwe m achọzikwe m biko eh, pastọ mba were ngọzi gị were ngọzi gị were ngọzi gị biko ee eh, eh, na m ga-ewere holy water nna pastọ nna ake mmiri a m nwakwalụ kemgbe chekenia chekenia ibe gị were mmiri ntakịrị ihe otu na-eresị m akpa pure water kwana ego ole onye mmiri gụgara ya ṅụnụ mmiri na eh, nna elekwana ihe wu ihe biko achọ m iji obi ọjọọ achọ m iji iwe agwa gị okwu ị wụ onye na-arụ chukwu ọrụ jikwa ọta m zụkwara nye gị ya biko biko ebe ahụ m kụrụ mkpụrụ ahụ ala ya arị mma kụọ ya n'isi m biko ọ ga-amị mkpụrụ ebe a biko ka ị kpeere m ekpere mba ekpekwara m achọọ m ekpere achọọ m biko biko achọọ m ekpere nye m ego m nye m ego m achọọ m ekpere biko biko nye anyị nye ahụ one month salary biko eche m ma ndị ji m ụgwọ ga-ewetara m ego m eche m aka ị sị na ee okwukwe ka m ji nye ya but okwukwe anaghị arụ ọrụ nye hụ m ego m biko ihe awụzi ihe okwukwe ihe a wụ ihe ego ihe a wụ ihe ego anointing oil mba gbaa onwe gị anointing oil niile ya wụrụ nke gị biko achọwo m biko 2017 na biko amụrụla m anya biko achọwo m ihe signs and wonders na biko sign nke nyerele m ọ karịala ee chere ị sị gịnị

nyeghachi m ego m nyeghachi m ego m wụrụ wee chọọchị gawa ee ihe na-eme na ya emee a ma eche gị nga atịrị gị lọta biko lee n'ebe ị nọ ị nọ Shoprite lee n'ebe m nọ ịbụ na eke mmegbu agala idi m gị were e, ego mmadụ niile bukpuo na akpa gị mgbe niile azụgacha ụgbọala ọhụrụ arụ ụlọ ihe ọma ka na-emere gị ọ naghị ka ọ na-emesadị nye m ego niile ha natara na chọọchị ka ị lee ma ihe ọma ga-eme na ndụ m biko biko achọkwa m achọ biko ike pastọ biko kpọrọ onwe gị ugwu biko ee m gaa okay ee ngwa onye nche onye nche gị ehe na-enye m gịnị pastor ike agwara gị na achọ m anointing oil were anointing oil gị gawa ịchọ palm oil sef ma enye gị achọzikwe m biko biko oil ke m ji eme gịnị oil nye ọwa oil gịnị biko biko groundnut oil ma gị enwee ke m chọrọ m chọrọ ego m biko nna achọkwa m nsogbu mkpụrụ oge ugwu biko before m agara gị ije o kemgbe ka m na-eche gị ihe a ebe m na-aga echiga m

ee e, ịlakwara n'ọsịsọ taa maka na agụọla m onyinye e nyere taa ee e, reverend, biko ewela iwe ego ndị ahụ a tụrụ na chọọchị taa a ga-eji rụọkwanụ ụlọ ya ozugo ehe ozugo mba asị mụ na gị riri ee ama m na akwụkwọ nsọ sị nnama na-arụ ọrụ na na n'ọrụ ugbo na ya na-arụkwa ya na-ataratụkwa ihe but nwanne m biko ị wụhụ nnama but ugbu a agaghị m eme gị ka nnama maka m ma na ị wụ onye na-arụ chukwu ọrụ ee aga m eche ka e ruo n'eluigwe ka anyị settle account because ego enyidighị ego n'eluigwe n'ụwa ka anyị ga-eme ihe niile ọ wụ m na-ata ahụhụ na-agbasa ozi ọma yi ka na-esu m m ga-ebe ọrịa osi ụtọ a iri ka m nwee ike nata ndị mmadụ ke ha ji gịnwa na-anarazi n'azụ reverend ọ wụ taa ka i bido ribe ihe a but irikwana mba ihe m ga-agwa gị na enwere ebe m ga-agaziri gị ugbu a nna chere ị sị gịnị o ịkpọ gị nwa aja anyị ka iriri ọ kwa ugbu a ka i kwetele n'iwe gị ego kemgbe ịchakwe maka na ahụrụ m na ihe niile etiri nga ahụ awụ eh, coin coin mana enwe onye tiri coin nga dịkwasị agwara m ndị chọọchị na onye tigere coin n'ọkụ mmụọ ka ọ ga-ahụ onwe ya gị ewee wezie coin gba na akpa gị were ego niile etiri nga ahụ bukọrọ ma lawa mba reverend mgbe a nọkwa na akọta okwu this evening because ekwuola m ihe a many times ịma ebe ọrịa na ore ego ahụ bịawa na gịnị mere na ị ga-eme ya ọzọ achọrọ m ịma ma ị ga-eme ya ọzọ ma ị ga-eme ya ọzọ but nke na imekwala wetezie ka anyị ji eji na ị ga-echegharị weta ihe a na weta ya weta ya biko weta ego a weta ego a because akpọrọ m chifu akụ jụọ chifu akụ sị ya na ọ dịkwa atọ na o nyere onyinye taa ka m kpere ya ekpere special prayer ya sị m na o nyere ego na na- na- na pastọ lekwa ka m na-ajụ ajụjụ otu a m asị ya mba na achọ m onye ga a ga-ekpere ekpere chineke merụọ ya ahụ maka na ọ tụgara onye na-agara chukwu ozi eh, asị ya sị mba na o tiri 200,000 naira nga ahụ ee eh, ma a gụọ ihe niile a gụtara nga a taa ya wụrụ 3,000 nke hapụrụ m ee eh, Ribenna so aha nne gị gụrụ gị ribe ọ wụ ọ wụ ugbu a gị ga-abịa iri ka m kpọrọ eziokwu ahụtawudiri pastọ ndị ahụ because ahụrụ m anụ na chọọchị ndị ebe i si ma bịa nga gị sị m na ị gara Bible school na-ekwu ekwu na ihe i mege bụ nga ahụ Ribenna ele ebe ị nọ ee eh, eh, mba mba mba nọ na akọkụta okwu na ele ebe ị nọ a na-akpọkukwa eluigwe na eluigwe okpọkuo na enwe ike m ji mba mba mba hapụ ana m akpọku ihe ọbụla ka mụwa gawazie ribe ribezie ka m gawazie ribe ribe ka mụ agawazi a ga-ahụ ihe ga-eme na ndụ gị maka i nwere ego ahụ i burule ee eh? mba hapụga okwu gị edebala ya n'akwụkwọ edela ebe a ga-ede ya nke gị agwụla